pomaliza uthenga opita kwa miss jeffrey aziwe kuti masapota a chipani cha dpp komanso amalawi akufuna kwabwino akuwadandaula chipani cha dpp chakhala ndi masekretary general bambo wakuda Kamanga malemu Ecklen Kudontoni mayi doctor Jean Kalirani anthu oziwa ntchito yawo anthu olemekeza anthu amene amaziwa kuti chipani ndi chani koma kungobwera inu miss jeffrey mwatiwonongera chipani ndipo mokuti tikukudandaulani zomwe mwachita dzana ndi kuderera chipani chonse osakhala a profesa okha ya chifukwa chipani chimayambira ku area mpaka na kumtunda Mayi Navicha ayankhula bwino kwambiri kuti mukuwononga mbiri ya azimayi. Azimayi mumati mukufuna ujeni 50-50 komanso apulofesa athu anali achampion a he for she. Kodi tikukhulupirirani bwanji kuti convention ikubwerayi azimayi mutenge mipando? Chifukwa Miss Jeffrey akhumudwisa mtundu wa amalawi tikupempheni kuti muziwe uh, job description yanu imati chani musamanamize anthu kuti ma area onse ali m'manja mwanu si choncho ya ma area achipani amakhala m'manja mwa ofesi ya national organizing secretary mothandizidwa ndi secretariat Chimenecho ndi chipani. Koma osabwera pano kuti ine ngati CEO, ngati mlembi, iyayi musatero. Musapitirize kutiwonongera chipani. Ngati simukukhutira, tangopangani resign. Zipani n'zambirimbiri. tili ndi ana tili ndi makolo anthu akuvutika kuti tipite m'midzimu kaya ndi kukasiya kaya kwambwatalika kaya ku- kuli kwenu anthu akunena kuti tikudikira chipani cha dpp chilowenso mboma koma sitingalowe mboma ndi ngati anthu inuyo amene muli khansa imene ikuononga chipani cha dpp tonse tikakhala mchipani cha dpp timayang'ana mtsogoleri wathu a profesa Iwonso monga ali munthu okhalanso kuti ali ndi udindo akufunanso udindo koma anaona kuti ndi kotheka kuti nditumikire Profesa. Ndimaona ngati kuti atsogoleri tonse titakhala ndi maso oyang'ana kuti nthawi ino mtsogoleri wathu ndi m'modzi chifukwa m'dziko muno zinthu zambiri sizikuyenda. Dziko lasokonekera, anthu ambiri m'dziko muno maso awo akuyang'ana ife chipani cha dpp. Nde tikakhala chipani cha dpp kuti tikukhala ngati ena akufuna akokere uku ena akokere uku, nde kuti zinthu siziyenda. Ndimafuna ndiapemphe atsogoleri onse a dpp komanso tonse kuti tiunikire, tiyendere limodzi, tiyang'ane kuti 2025 tikubwerera bwanji m'boma. come 2025 ife anthu a dpp ndi amene tukatenga bomali kuti ziko li tilikonze momwe linalili anzathuwa analonjeza zambiri ananena ziko lino kuti alipangira zambiri koma ziko la malawi komanso ziko lonse latha kuona kuti utsogoleri omwe ungachose mavuto a anthu ndifeyo dpp nde Tiyang'ane, tikonze, mavuto onse omwe alipo, alongosola Atcheya. Convention ikhalapo, aliyense ofuna udindo akaupeza ngati ali oyenera kuupeza. Koma ukachita phuma sumapeza chomwe mwina anthu ena amakuganizirira. Ndiye ndimafunanso ndipemphe ma aspirants onse omwe ananena kuti akufuna ayimire. titakhala ndi mtima wolemekeza utsogolero omwe ulipo utsogolero wa profesa ulipo mpaka kufikira nthawi yomwe tukapanga convention koma akakasankhaso aprofesa tonsenso tikuyenera tipereke ulemu kuti aprofesa atitsogolere mpaka natibwerere mboma 2025 ndikukhulupirira kuti pa makandideti onse mmene tilili Tonse tikakhala aliyense aprofesa akawayang'ana ndi ngati kholo lake tonsefe kaya akhalapo ena akhala unduna ena akhala maudindo otani akhala chifukwa cha aprofesa nde chipani tichikonze mwa malamulo mmene alongosolera director a legal ngati tili ndi ma interest athu tiye tisunge Timange chipani tipulumuse mtundu. Ndale sitikupangira kuti tikakonze zinthu zathu zakunyumba tikupanga kuti tikonze ziko ziko liyende bwino. Nde mau akulu ku mtundu wa Malawi dpp yakonzeka kuzatenga boma 2025 mavuto kulibe mavuto alipo nda ang'ono. Convention ichitika alongosola a Legal kuti ichitika pali ndondomeko zofuna kusatidwa osati kungochita phuma kuti tipange izi tipange izi. Ndondomeko zimenezi zikachitika tikasankha mtsogoleri dziko lonse la Malawi liwona kuti mtsogoleri wa dpp ndi uti ndipo tonse tidzamsapota ameneyo kuti mpaka 2025 tikatenge dziko. Zikomo kwambiri. Tinamva tsiku limene lija kukambidwa mawu okuti chipani chikulandira ndalama kupangira ngc ozapangiranso convention profesa arthur peter mutharika president wa chipani sakuziziwa zimenezi ndalama zimenezo zikuchokera kuti ndipo cholinga chawo cha anthu amene akupereka ndalamawo ndi chani akufunira zabwino chipani cha dpp kapena akufuna kuti agwiritse ndalama zimenezo kusokoneza chipani cha dpp nde nthawi zinatu tikamaona mavuto mu chipanimu tiyambe kudabwa kuti kodi si ndalama zimenezi zikuchokera kodabwisazi mmene a grezelder jeffrey amachitisa msonkhano wawo wa, wa press briefing yawo panali ndithu indication yonena kuti Uh, pali akuluakulu ena amene akupanga mislead a former president uh, kuchipaniku kuti zinthu zina zisamayende and uh, mawu amenewa ayankhulidwanso ndi akuluakulu ena angapo a dpp kuphatikizapo uh, ken msonda ndi anthu ena kuti pali gulu la atsogoleri amene ali sa, apanga surround a former president amene akuti muka- mukupanga akupanga mislead chipanichi komanso kuwapanga mislead a former presidentiwa kuti zinthu zina zisamayende bwino ndipo akunena kuti iwo akanakhala kuti achivomereza mwansanga kunali kosavuta a former president nawonso kukonza zinthu nde mwina ndimafuna nditamvano kuchokera ku mbali yanu chifukwa mukuyankhula kwa akuluakulu amenewa amasonyeza kuti akuluakulu ake mwina ndi gulu limenelo kuphatikizapo mwina honourable namalomba so chabwino komano mukuyankhula kwa angati a ken msonda ndi gulu lawo amanena ndithu kuti a namalomba komanso ah, mwina ngati a chipungu ndi gulu lina amene mwapanga surround a former president ndi amene mukuwasokoneza kuti azipanga ziganizo zosapindulira chipanichi Z- zikomo kwambiri mwina ndisanapite ku funso limene munafunsa bwana kasim aubi ndingoyikirapo ndemanga pa nkhani yo- yoti pali anthu ena akusokoneza a president ndikuziwa kuti tikachoka pa press conference ino ndiye kuti nambala ya anthu amene akusokoneza president yakula chifukwa ndiye kuti bwana gadama alowa uli kuyambira lero honourable vp scc ndiye kuti nawonso alowa mchani gulu losokoneza president mmene ndikuonera ineyo koma mutati muone Ah, anthu amene amanena kuti kuli gulu likusokoneza president anabwera pa press conference anthu atatu bile marata ken msonda joe nyirongo basi bwana ndi profesa atha kudziwa kunena kuti awa ndi osokoneza koma amalawi mukhulupirire kuti ine ndi mzangayi komanso ndi anzanga ali apawa ndife anthu olimbikira nkona anthu mwina amati ndife osokoneza amafuna tasiya apulofesa akhale okha kuti akhale iwowo nsanje alande chipani nde chifana achile- achilephera kuchilanda nde amati ayi osokoneza ndi amphepo osokoneza achipungu osokoneza anankhumwa amhango amsaka iyayi ife ndi ana adadi basi funso lomaliza
ndime ya mu constitution ya dpp makamaka ndime 9 uh, paragraph 5 c ikunena kuti central committee central executive committee ya dpp ndi imene ili ndi mphamvu yokhala pansi kuwunguzaunguza kuwunikawunika ndikupanga decide kuti ngc ichitika siku lakuti number one ikapereka mphamvu imeneyo central committee kapena central executive committee ya dpp pa ndime 9 paja nanena paja ndiye iwo a president ndi a secretary general ndi amene tsopano amakhala pansi kuunika ndondomeko akubwera ndi ndani makalata alembedwa liti kodi tipereka uthenga wanji kodi uh, agenda ikayenda bwanji mphamvu ya secretary general imabwera after central committee itaunguzaunguza kuunikaunika ndi kukhazikisa siku loti ngc ichitike ndeno tisathamangire ku mphamvu ya secretary general pamene a central executive committee sanakhale pansi ndikupereka mphamvu kwa secretary general kuti lembani makalata muyitanise ngc komanso mphamvu ya secretary general ku ndime 10 ikunena kuti a secretary general ayenera kuti akhale pansi ndi a president awo akambirane bwinobwino ndondomeko its about procedure tsopano kumeneko koma deciding the date of the, con- uh, the ngc national governing council ya chipani cha dpp ili m'manja mwa central executive committee osati m'manja mwa secretary general ndimaona ngati pamenepopo tingotsindikapo kuti tikamati malamulo akunena chonchi tisatire malamulo tikunena chani makamaka tikutsindika pa mphamvu ya central executive committee ya dpp imene inaperekedwa ndi constitution yathu kuyitanisa ndi kupanga set date ya ngc ya chipani cha dpp zikomo kwambiri
nkhani imene ili pano ine langa ndi dandaulo makamaka kuphonyedwa kapena kusatsatidwa kwa protoko chipani chathu cha dpp ndi zodandaulitsa kuti nthawi zina timisonkhano tina umangoona kuti tikuchitika iwe amene adakuyenereza kuti uziyang'anira chigawocho osadziwa ndiye kumakhala mafunso ambiri zikutheka bwanji kuti dpp itafika poti munthu mmodzi akhoza kuchititsa msonkhano yekha ndiye ntchito yake ikutivuta kugwira kwake inde tikudziwa kuti pali chidwi cha anthu amene amalakalaka atakapikisana nawo ku convention zimenezo pa malamulo a chipani sizoletsedwa ndipo ndizovomerezedwa koma tikatengera experience imene tili nayo enafe pa ndale ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri zimene tikuziona ulendo uno ndikupatsani kambiri pang'ono nkhani ya udf kumbuyoko zidafikanso ngati nthawi imene zafikira mchipani chathu cha dpp kuti tikukonzekera convention ndiye panali anthu ena amene osamvetsa bwino zinthu amazitengera pa mgong'o ulendowo adakanika kukafika nawo chifukwa chosatsata bwino protoko ya chipani Chipani china chilichonse timayenera kulemekeza mtsogoleri wa chipanicho, ndiye constitution imene imanenera. Pokhapokha convention ija yachitika ndi pamene pamaonetsa mtsogoleri wina amene angabwerepo, koma popanda zimenezo sizitheka. Mphamvu zimakhala kwa mtsogoleri amene akuyendetsa chipani pa nthawi imeneyi. ndiye tinene pano osati mozungulira amene akuyendetsa chipani cha dpp ngati mtsogoleri ndi profesa arthur peter wa mutharika komanso ukakhala kuti ufunsira mbeta ufunsira namwali chimene chimafunika nkudekha ukapupuluma anthu amaona kuti apa utsogoleri kapena mamunayu sangadzatisunge Mawu amenewa ndikunena chifukwa cha chani? Panopo ku social media, zimene anthu ambiri akulankhula, zimene anthu ena amalankhula akumazitengera pamgong'o. Tikuyenera kudekha bwinobwino kuti convention yathu ikakhale yabata. Tisakhale ngati kuti kuli nkhondo, ku dpp kulibe nkhondo. Kuli bwinobwino, mmene mukuonera panomu, executive, kapena kuti anthu atsogoleri anzeru ena mwa iwo amene akuoneka kutsogolo kuno ndi anthu amene mwinanso akuchifunira zabwino chipanichi koma tasonkhana t- tonse tili pano kusonyeza kuti anthu amene timakonda chipani komanso chimene tikutsata ndondomeko ya chipani chimenechi ndi kulemekeza mtsogoleri wathu profesa Arthur Peter Mutharika ndife amene tili pano kuma districts kumene tikuchokera tiye titsate ndondomeko aliyense atsate mmene zinthu zimayendera uthenga umayamba kuchokera ku region office ndikumapita kumunsi ku ma district kumapitanso ngakhale ku ma constituency ndiye chipani chimayenda choncho aliyense ongodzuka nkuyendetsa zinthu payekha chimenecho si chipani limeneyo si protocol si njira yoyendetsera chipani mpikisano 2025 ulipo ife a dpp takonzeka kukapikisana nawo 2025 and takonzeka kuti titenge boma limeneli koma njira yake isakhale imeneyi yakuti inde pali njira yofuna kuti tichite convention mofulumira koma isakhale njira yongonena kuti munthu adzuke lero mmamawa ali ineyo ndikufuna zikhale mwakuti zinthu izi timachita kupatsirana bwinobwino ndipo zimayendanso mndondomeko yake chitakhala chako chimakupeza koma mosazungulira ndiye timafuna tingopempha kuti olo zolemba zotukwanizana anthu andale ndi anthu ovuta kwambiri mukhoza kunena lero kutukwana profesa Arthur Peter Mutharika convention kukasankha iyeyo mudzagwira naye ntchito bwanji anthu andale amatha kugwirizana lero tinaonerapo chitsazo sikalekale chipani cha malawi congress party amatukwanizana kwambiri utsogoleri wa utm ndi utsogoleri wa malawi congress party koma tidamva tsiku lina lake atalengeza pa masintha pa, pa kamuzu institute kuti anthu amenewo agwirizana zinatengera anthu amene amazitengera pa mgong'o kuchita manyazi nde ndimafuna ndinene inu amene mukusapota masapota mukazitengera pa mgong'o nkhani imeneyi anthu andale akadzagwirizana tsiku lina ndikuona ngati mmene zachitikira pano kuti ona bogadama ali pano uh, Bright Msaka ali pano ndikuonanso profesa ali apo ena onse ali pan- pano ndikunena kuti ife kandideti wathu amene tikufuna ndi uyu ena mudzalakalaka kulowa pansi ndiye ukamapanga ndale kutsogolo moyo kumbuyonso amatinso chani kodi moyo tiyeni tigwirizane onse sangakhale purezidenti purezidenti ayenera kukhala mmodzi pa nthawi isochani imodzi ndikupempheni mumatiyesa ife ma- ma regional governor ma district governor ndi anthu ena onse kuti mumafuna tichite ntchito zanu ndifuna ndinene poyera pano ife ndi achipani mukatikambira nkhani ya chipani ife tigwira mukatikambira nkhani ya personal ife sitigwira and musititenga kuti ndife mafumu ndikulankhula izi mmalo mwa ma regional governor anzanga onse ndikuganiza kuti akadakhalanso pano akanalankhulanso zimenezi mawu anga ngati mtsogoleri wa chipani ichi pano pa chigawo chapakati ndi amenewa tiyeni titsate ndondomeko ya chipani mmene imayendera mmene timayendetsera chipani tiyendetse kuchokera ku mtunda mpaka pansi. Ndifuna ndikutsimikizireni ma district governor, ma constituency onse, tonse pano pa chigawo chapakati ndife ogwirizana. Mawu amene ndinafuna ndinene ndi amenewa zikomo kwambiri.
ine andipempha a president athu a chipani cha dpp profesa arthur peter mutharika kuti ndipereke uthenga uwu m'malo mwawo uthenga wa aprofesa mutharika ndi wakuti iwo ndi odabwa komanso okhumudwa kuti kwayitanisidwa msonkhano wa national governing council ya chipani cha dpp koma iwo asanafunsidwe ndiponso asanaperekepo maganizo awo ndiponso asanavomereze izi zawadabwisa ndipo zawakhumudwisa ndiye uthenga umene uli wofunika kwa ma members a chipani cha dpp ndi wakuti pa 6 december kulibe msonkhano wa ngc ya dpp kulibe msonkhano umenewo msonkhano uyitanisidwa malingana ndi malamulo a chipani cha dpp poyambirira posachedwa pomwepa profesa arthur peter mutharika ngati president wa chipani cha dpp aitanisa msonkhano wa central executive committee ukambirane mmene zili zinthu pano mmene chikuyendera chipani ndi kuti titani kuti tilemekeze makhoti komanso tichite zofunikira kulimbikisa chipani chathuchi central executive committee ikakumana ndiyeno iwauze a president pamodzi ndi a secretary general kuti aitanise ngc ya chipani cha dpp tikamachita set masiku okumana central executive committee komanso uh, kukumana kwa national governing council tikhala tikuzindikira kuti pali masiku oti tiwalemekeze malingana ndi malamulo ndi zigamulo za ku khoti. Zinazo ndidutsamo kutsogolo kuno koma nkhani yayikulu ndi yakuti ma members a National Governing Council kaya mayina anu atchulidwa pa list paja kaya sanatchulidwe musatekeseke pakazakhala nthawi yakuti central executive committee yagamula kuti uh, kukhale national governing council a president eni ake azanena kuti ine tsopano ndatuma a secretary general kuti akuyitaneni so sipazakhala kukayika kuti kodi a secretary general atumidwa kapena sanatumidwe kapena alandira chilolezo kapena sanalandire chifukwa uthenga uzachokeranso kwa mwini president wa chipani kunena kuti ndawavomera a secretary general kuti ayitanise msonkhano wa ngc mogwirizana ndi malamulo athu a chipani mawu aakulu ndi amenewo ndingofotokoza zina ndi zina mowonjezerapo chifukwa funso lalikulu pakali pano ndi lakuti kodi convention iliko kodi convention kulibe pakali pano tikuyendera lamulo limene chinapereka court pa 29 september kuti kukhale convention masiku 90 ndiye mukuziwanso kuti central executive committee ya chipani cha dpp inanena kuti ma lawyers a chipani achite appeal nde anapita kwa jaji omwe anapereka chigamulo cha pa 29 september ndikuwapempha kuti ife tikufuna kuti tichite appeal ndipo ajaji anavomera kuti chitani apilo ndiyenonso anapita ku khoti komweko kukapempha kuti bwanji mutilole kuti tikudikira apilo kuti ikambidwe convention idikire kaye kuti tidikire apilo imveke kuti kodi kuzagamulidwa zotani chifukwa si bwino kuthana ndi apilo convention itachitika kale ndiye kuti apiliyo ikhala yopanda ntchito jaji mwa nzeru zawo anapereka kuti nkhani imeneyo ikambidwe chaka cha mawa mu januwale odandaulanso mulandu anapita ku khoti konko kukanena kuti tifuna a- ajaji mupereke chigamulo kuti kuyambira pano kupita chitsogolo kufika siku la convention a secretary general mwalole kuti ayitanise ngc kuti ikambirane za convention khoti yomweyo mlandu umenewo anapereka odandaula mlandu uja akhoti ajaji awuyikanso chaka cha mawa mu januwari ndiyeno ngati milandu yonse yokambirana zokhuzana ndi convention ikuyikidwa mu januwari chaka cha mawa funso nkumati kodi convention iyo ili chaka chino kapena konvenshoniyo izachitika after atathana ndi mavuto amenewa madandaulo amenewa ndi zina ndi zina so chipani cha dpp makamaka profesa arthur peter mutharika afuna kutsindika kuzera mu press conference ino kuti ndife okonzeka kulemekeza chigamulo cha khoti chomwe anapereka pa 29 september 2023 pomapangofunika kuti timvesese kuti kodi poyika madandaulo onsewu chaka cha mawa ndiye kuti azamvedwe convention itachitika kale kapena convention iyi yasunthidwa kupita kutsogolo limenelo ndi funso lomwe maloya athu akufuna kuti liyankhidwe tisanapange zambiri ndikutsimikizireni pano Kuti akhala kuti convention ili chaka chino, Prof. Arthur Peter Mutharika, chipani cha dpp ndichokonzeka kupanga convention. Pangofunika kuti timvesese kuti kodi uh, madandaulo onse amene aperekedwa ndi magulu onse amene including gulu limene lalowerera mlandu pompano lomwe la anthu 6 amene akhala ngati achosedwa mu ngc kuti nawonso afuna amvedwe kuti uh, ma rights awo ngati ma members a ngc alondoloke kodi zimenezo zizamveka after convention kapena before convention zonsezi zikakambira- tikakambirana ku central executive committee yomwe profesa arthur peter mutharika ayitanise sabata yomwe ino ndipo sabata yomwe ino ngati kuli koti convention ili chaka chino timva tsiku likulengezedwa la ngc ngati uh, convention ili kutsogolo patamvedwa madando amene ayikidwa mu january chipani chizaziwisidwanso kuzera mwa mneneri wa chipani kuti kodi chipani chitsogolo chiyenda bwanji ndikhulupirira kuti uthenga wamveka kuti tonse tikhale chete tikhale odikira kudikira kuti convention ichitika liti wani koma chachiwiri makamaka kuti lachitatu pa 6 december 2023 kulibe ngc ya chipani cha dpp khalani mmene ku- mulilimo m'makomo mwanu muzintchito mwanu muziwe kuti pa 6 disemba 2023 kulibe convention ya chipani cha dpp convention sorry ngc ya dpp iyitanitsidwa mosatira malamulo a chipani cha dpp ndipo sizizachitika mowabisira apurezidenti athu apurezidenti athu azakhala part ya decision yoti kukhale ngc mwachidule mawu ndi amenewa zikomo kwambiri mawu akulu amene mwanena a vp ndi okuti amalawi mumve kunena kuti pa december 6 kulibeko meeting ina iliyonse yomwe chipani chayitanitsa chipani si munthu mmodzi iya chipani ndi gulu monga tabwerera pano chipani chimasatira ndondomeko ife a dpp tili ndi constitution yathu timasatira zomwe zinalembedwa Ndiapemphe Miss Jeffrey kunena kuti ngati ali mlembi wamkulu wa chipani atsatire zomwe zinalembedwa m'bukuli. Anthu kunja akuti akumadandaula kunena kuti kodi inu dpp takhalani phee ife tikudalira inu. Koma khansa yayikulu mchipani yomwe ikuononga chipani ndi anthu ngati Miss Jeffrey omwe akungobwera okha kukhala ngati pano kumayankhula